wasolonkaw ka sɔrɔfɛ kɔnɔ sanba jalo bade a sera kɛnɛ kɔnɔ wasolonkaw ka nankama ni duga jaabi duwawu den ani barika den farabiriki ɲɔgɔnna da a sera kɛnɛ la i bisimila yan de maison de jeunes ye lebu k'i la

ni jɔn ye bonya sɔrɔ kaban diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo mama de y'an bɛɛ bɔ an ka so bi a n'a badenw n'a sinjiw sanba jalo bi yan k'a ni wula ne yɛrɛ ka fulakɛ bi yan ne ba bi yan hali ni n t'a tɔgɔ dɔn kan nin ta ɲamakɔrɔ kura ni musokuntigi don n y'o de fɔ ma i kunko bɛ ɲininka i sigiɲɔgɔn na balo n'i bɛ sigi la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka maaw bolo fila fa i la a bɛ sɔrɔ i sigiɲɔgɔn fɛ n'i sigiɲɔgɔn ko k'i man ɲi kaban i man ɲi de maa sigiɲɔgɔn de b'i ka fɛn bɛɛ dɔn ko ne ko k'a k'a bisimila k'ala k'aw kun sigi la o wasolo association président bɛ yan sulemani kuyate sulemani siribe sulemani i ni wula jama ɲɛmɔgɔya man nɔgɔ mama ko k'a f'i ye ko dan t'i la k'i kɛra sununkun de ye bɛɛ bolo siribe kulɔ a diyara ne balo caman ye kojugu mama tumani kone i ka ɲi yan kuma tɛ i ka ɲi ni jɔn ɲana kaban dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mama sanu tɛ wari tɛ fɔ hɔrɔnya ka sɔrɔ buna hadamaden na ni hɔrɔnya sɔrɔla jɔn na a danbe bɛ to a bolo danbe de y'an jɔya wariko tɛ dɛ tumani kone a ye diɲɛ to mɛ bulonda ma datugu maa dɔ b'a ka du kɔnɔ du cilen don bulon datugulen don dɔ ye wolo kɛ wolo juru b'a la a si ma kɛ ɲuman de ye ni maa ye fɛn ɲuman sɔrɔ kaban i wasara ala de bɛ jɔn wasa jɔn tɛ se k'i yɛrɛ wasa mama tumani kone a diyara n ye

hali ni mɔgɔ kɛmɛ tun bɛ yen n'o mɔgɔ kɛmɛ bɛɛ taara k'a to maa saba ye sini a bɛ na ye parce que ale ye bonya sɔrɔ yen maa taa yɔrɔ b'i dɔgɔya i taa yɔrɔ b'i bonya maa bɛ dɔgɔya yɔrɔ min mabɔ yen na mama tumani kone je te souhaite bonne heureuse année du courage bonya min b'i bolo to ten i kɔrɔkɛ sanba jalo lamɛn i kɔrɔkɛ baru lamɛn i kɔrɔkɛ siribe lamɛn mama n'i ye jɔnw lamɛn ka caya i tɛ fili ɲɛmɔ ma dɔn m'a dɔn k'a kɛ fu ye ma a kɛra ma bonya de ye mamuso ye numu de ye mais depa ye n dɔ bamakɔ yan ko ne bɛnkɛ o k'an ka ne fa dɛ ni ɛri min tɛ ne ka ɛri ye mais mama ko ne b'a da fɛ fo ɛri min hali ni ko an ka si an bɛ si ko a tɛ n tɔɔrɔ a sɔrɔli yɛrɛ de fɛ ne ko ni balaba sangare an ka ɛ tɛgɛrɛba fɔ mama ye ka tila k'a fɔ k'a ka diya a diyara n ye merci vraiment baru merci. ko jama ni wula. jama y'a laminɛ. an ye bɛɛ wele ka na mɔgɔw nana wele lamɛn a diyara ne ye a diyara ala ye mɔgɔw wele kun ka na u ka mama tumani kone wasolo mali bɛɛ afiriki bɛɛ n'i ka baara i bɛ baara min na n'a ye san mugan sɔrɔ i bolo kɛnɛya la i ma bana jugu sɔrɔ ala ma lagosi jugu d'i ma i bɛ ala fo n'o ye k'a barika da ka tila ka nisɔndiya kɛ teriw ni jɛɲɔgɔnw wele an ka jɛ k'a fɛte an b'a ɲini ala fɛ ala ka san mugan caman ala k'o d'an bɛɛ ma
san mugan caman ala ka d'an bɛɛ ma k'an kɔrɔ minnu nana ani karamɔgɔ minnu nana ne ka album fɔlɔ bɛ bɔ don min mɔgɔ fɔlɔ min ye n dɛmɛ bamakɔ yan o baru de filɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ baru ye
baru bilenni album kɛra baru de ka so donc ko caman tɛmɛn'o kɔnɔ fantan dɛmɛbaga tɛ bɛɛ tiɲɛ don maa min n'a bɛ bolokolon dɛmɛ n'a sera fɛntigiya don fana na i bɛ barika da i dɛmɛbagaw ye k'a yira u ye mɔgɔ min dɛmɛ fo ka na se bi ma bi sela ka tila k'u remercier donc jama ka tɛgɛrɛ fɔ baru bilenni ye donc n jɛɲɔgɔn minnu nana minnu ye marakaw ye cɔrɔnɔ ablayi sɔ n'a ka jama k'u k'u bisimila cɔrɔnɔ ablayi sɔ n'a ka jama k'u bisimila olu de ye fans club soutien sigi n tɔgɔ la faransi u bɛɛ u caman bɛ kɛnɛ kan fans club de tumani kɔnɛ fana ni idiya kulubali n b'a n'a ka jama fo donc minnu kɛra sababu ye ka n dɛmɛ ka n conseiller baru jasana ani bibi samake ani adama konate projet kan jusqu'à nouvel ordre donc maintenant an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma C'est pour que information bɛ se ka taa yɔrɔ jan cogo min na jama bɛ se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko concert in bɛ yen jumadon le 9 donc an ye wele bila presse ma mama yɛrɛ kanubagaw nana donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ bɔ nin conférence kɛyɔrɔ in na i ni information ka bɔ yan nɔ i bɛ se k'a lase yɔrɔ min i k'a lase yen et puis i bɛ se ka mɔgɔ min lamobiliser pour que ka se ka concert in kɛ an ka laɲini ka se ka sabati euh, concert in kɔnɔna na donc an ka foli bɛ presse bɛɛ ye parce que an y'u fɛn fɛn wele u bɛɛ nana an comptelen b'u kan parce que an b'a dɔn concert in tɛ se ka kɛ an sago ye tant que presse ma euh, fara an kan ka se ka euh, information vulgariser donc an ka foli bɛ bɛɛ ye. o b'a la bon mɔgɔw i ni mɔgɔw mana jɛ n'i ye ni ne ye nkalon de tigɛ bi mɔgɔw bɛ yan min bɛ mama dɔn ka tɛmɛ ne kan. parce que ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn jisiri ta mais ani mɔgɔw bɛ y'a di ba kɛ a bɛ fari a wolo sɔrɔma ka mɔ sɔrɔma alhamdulila ka ɲamakala bɛ ne ye sɔrɔma ɲamakala ye bon an bɛ sɔrɔma bɛɛ fo an bɛ mama fo sɔrɔma bɛɛ tɔgɔya la anw bɛ mama fɛ kuma t'an bolo an ye marakaw de ye parce que mama a ye marakaw bɛɛ kanu mais précisément mama ye sɔrɔmakaw kanu ne yɛrɛ ye mama tumani kɔnɛ cogo min mɛ n k'a ye presque salon wala salon kɔ taara concert la fo sɔrɔma jakɔn donc o ye sɔrɔma kanu de don a ma taa wari kama a ma taa sanu kama mais a taara k'a fɔ ko sɔrɔma ka d'a ye a ye a ka morceau morceau kɔnɔ a bɛ sɔrɔmakaw fo donc mama ko anw b'a a da fɛ donc mais bala bati an b'a fo ale de kɛra sababu ye k'an nati yan donc ni n ka hɔrɔnw donc alhamdulilayi ani sɔrɔma tɔgɔ bɛɛ la donc o y'an ka kuma ye o kɔni mama ko kɔni anw b'a la a bɛ ko o ko la anw b'a la n bɛ ka foli kɛ wasolon tɔgɔ de n bɛ ka mama de fo ni wasolon ka foli la ɲɛmɔgɔ bɛ yan filakunda de don jalow sigilen bɛ tiɲɛ don mais ne olu bɛ yan olu ka ciden ye ne an ka filaya bulon kɔnɔna ye tiɲɛ don donc mama a ye mali kunkɔrɔta an b'a fo kosɛbɛ a kɛra mali fɛ an b'a fo a kɛra wasolo fɛ an b'a fo a kɛra a yɛrɛ ka baara n'o ye atisiya a fa y'a bila yɔrɔ min na a y'a ta ka tɛmɛ o mɔgɔ caman bɛ yen o ti o t'u fa sɔrɔ mɛ mama tɛmɛna a fa la waati bɛ na ni kunangoya ye waati bɛ na ni kunangoya ye ala y'o kɛ mama mɔgɔ don a b'a ka baara majigi b'a la a bɛ a yɛrɛ dɔn a bɛ maliyɛn yɛrɛ danbe ye fɛn min ye a b'a dɔn kosɛbɛ a ka bonya de fana bɛ wasolo mɔgɔ ti wasolo atisi kunda fo kana se du kɔnɔnaw ma yanfoyila mara bɛɛ mun bɛ se k'a fɔ mama tumani kɔnɛ de ye nin kɛ n'a ka ma diya a mɔgɔ tɛ se ka i ko dɔ kɛ n'an y'a fila foli kɛ wasolo tɔgɔ la atisi tɔgɔ la

Nka bɛ baara min na a ka baara taabolo ka ɲi halisa ala ka dɔ fara a bɛ fɛ balo si a ma balo na n'i sɔrɔ a diyara n yɛrɛ ye ɲamakala bonda naani numu jeli finɛ garankɛ m'a bɔ la mɔgɔ la ni bulama fɛn na fakoli kunba ni fakoli daba jama jama dɔn nka sabu ko to kana d'a ma ji kana d'a ma mɛ maa kana ɲin'a kɔ fulakɛ tanatiɲɛbali de kɛra sababu ye n sera yan hamadu jalo pilɔ kikiri pilɔ kakara pilɔ ɲama ta k'a ci jalo ni jakite siribe ŋana ani sangare bari bolo ni ne tun bɔ ɲɛ bɔ a ma ka ɲɛ kuma ma ka kalo kelen sigiyɔrɔ kɔnɔntɔn samiya kɛyɔrɔ de k'a taa n'a ye ne ni mama tumani kɔnɛ ani ne ba de jɛra kabini ne ka dɔgɔ kalabankɔrɔ o don simu mɔden umaru tarawele balolen don a ma sa fɔlɔ o don babile tarawele denkɛ burulayi tarawele a ye mama tɔgɔ da mama bɔra yan o don a bɔra bari de ka taa wulafɛ denkundi kɛ kalabankɔrɔ sanu tɛ anw bolo wari t'anw bolo nka ni maa y'i tɔgɔ da a ye diɲɛ d'i ma mɛ i b'a kɛ dɔ ye balo si a ma balo a t'a dɔ ye sunbali ti kafiri ye selibali ti kafiri ni maa ma ɲuman dɔn i tɛ ala dɔn mama i ko man di ye tiɲɛ don mɛ mama tɛ maa ka ɲuman dɔn hasidiya ko b'i kɔnɔ majigi b'i la bonya b'i la karama b'i la i sabalilen don nka an bɛ kelen f'i ɲɛna hali bi dɔ fara sabali kan kosɛbɛ maa min sabalila o de bɛ diɲɛ sɔrɔ maa min sabalila o de bɛ lahara sɔrɔ Mama Tumani Kɔnɛ i bɛ baara min na ala kana to dadimi bana k'i bɔ a la ala kana sen dimi bila i la ala kana bolo dimi bila i bɛ min ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ten nabaga cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ fo min ma min nafa sɔrɔ kɔnɔ da ka sa la
ay tɛgɛrɛ ko yɔrɔ la a b'a danbe dɔn a sabalilen don a majigilen don n'i y'o taamasiyɛn mɔgɔ min na a ka ca ala fɛ n'i ma pressé i b'i niyɔrɔ sɔrɔ dana bi ɲɛnatigɛ ko Mama a bɛ mɔgɔ sigi dugu bɔ k'a fɔ a bɛ Ɲamakɔrɔ Kurani na ni a tun y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye a ye mɔgɔ ti k'a ye hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n'a ye fɛn fɛn bɛɛ fo n'a ma min mɛn sinon n'a ye fɛn bɛɛ a bɛ tagama ka don maaw kan n'i y'a ye dɔrɔn i b'a yɛlɛ ɲin de fɔlɔ avant k'i k'a ye o ye taamasiyɛn ɲumanba ye ani a di an ye cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min na a y'a yira diɲɛmɔgɔw la ko cɛkɔrɔba ye mara min bilalen y'a kan a ma fili a yɛrɛ ma sabula an bɛɛ b'an disi gosi n'an bɔkolo de donc n'o ye tiɲɛ ye Mama kan k'a disi gosi sabula n'i ko ladamu n'i ko fɛn fɛn a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cɛkɔrɔba y'a yira a la cogo min na a taara ten hali a ka dɔnkili da cogo i b'a ye k'a fɔ a ni sisan taw ka jan ɲɔgɔn na parce que denmisɛnnin n'i bɛ dɔnkili da cɛkɔrɔba in y'a ka dɔnkili da da cogo min na k'a yira ka hadamadenw kalan ka hadamadenw bɔ fili la ka juguman ni ɲuman bɔ ɲɔgɔn na Mama ka dɔnkili caman b'o de kan dɔnkili dɔw de kɛ An bɛ dugawu kɛ yarabi a ka muɲun, a k'a bila kɔrɔ ye, amina, a kana bila bana ye, amina, a kana bila fɛn jugu foyi ye, amina, an sigiɲɔgɔn an ka dugawu b'a kɔ, ɲɛmɔgɔ kɔni b'a kɔ quoi, n' Ala sɔnna a bɛ tila k'an to ni Ala sɔnna, an b'a fɔ yen tigi nana ci lase, tigi yɛrɛ ci tun fɔra a ye mais latigɛ de binna u fana kan sinon u tun bɛ mɔgɔ bila ka na fɛn o fɛn mana don Ala ta mana don fɛn o fɛn kɔrɔ

don tɛmɛna hali a bɛ bɔ studio la a bɛ taama sen na ka taa ka so a b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ ne ko baasi t'a bolo donc o hɔrɔnya ninnu olu sara t'anw bolo donc a y'a majigin an y'a ka o foli min kɛ o foli min fana ala y'a kɛ a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ o kɛra olu ye min y'a to caman bolo bɔra a nɔfɛ fo ka na se Ka kan ni fɛnw bɛɛ ma o kunnawolo o bɛ anw de ye o tɛ hali mama yɛrɛ ye tiɲɛ don parce que i bɛ dɔ dɛmɛ a tɛ taa tiɲɛ don mais dɔ bɛ yen nɔ i b'i da don a la dɔɔnin dɔrɔn a bɛ a bɛ taa anw ye album kɛ o y'a la ko dɔ diɲɛ kɔnɔ ko f'an ye album wɛrɛ kɛ n bɛna yɛlɛma kuma wɛrɛ fɔ ye a ka album kɔnɔ Ne ni solo de kɛrɛ kɛ walayi solomani awɔ dansɔgɔ bɛ cɛ la dansɔgɔ bɛ ɲɛnama na bɛ a ma tugu de fana wuli yɛrɛ an y'o an y'o kɛrɛ ka album na donsoba o dun a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ donc carrière kɔnɔ sɛgɛn b'a la mama ye sɛgɛn in kɛ a ye sɛgɛn kun parce que a ka baara ka d'a ye donc bi denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu wulila k'a sɔrɔ moyens bɛ yen olu bɛ burusi sɔrɔ a nɔgɔman na minnu bɛ yen nɔ u sɛgɛnna u sɛgɛnna waatiw tɛmɛna ne tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ ne kɔrɔkɛ bɛ yan an ye an ye biennalew bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan depuis dans les années 80 ah oui donc euh, a ko ninnu i tɛ wuli k'a sɔrɔ siɲɛ kelen quoi tiɲɛ don donc anw ye a ɲɛɲini duguma ka yɛlɛ mama bɔra o ekɔli kelen na donc a ma wuli k'a sɔrɔ a dilannen bɛ yen ka bila a ko n ye baara kɛ mais o baara ninnu o ye baaraw ye minnu bɛ tradition de kan mais k'a moderniser o daminɛna ninnu ka ne génération kɔnɔ donc a ye a ka baara kanu la n b'a fɔ n ko baara in kɛ bɛ ka san sɔrɔ a ma bala ne la donc n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min bɛɛ ka bɔ yan ka kuma in cari fan bɛɛ fɛ an ka bɔ le neuf an ka na an balimamuso dɛmɛ a ko la n'i ye san mugan sɔrɔ baara min na i bɛ dɔɔnin dɔn a la dɛ voilà donc ale b'anw jate karamɔgɔ mais bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ kalanden jolen don n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma man nɔgɔ n ma ne yɛrɛ fana n bɛ baara de la n bɛ baara la studio la n y'o baara de jɔ mɔgɔw bɛ n kɔ studio la n ko mama kunko tɛ se ka kɛ ni ne ma na tiɲɛ don franchement n b'o kuma fɔ ka tila k'a fɔ aw ka diɲɛ n ma n ka taa baara kɛ voilà

waati bɛɛ n'a bɛ ko ko fɔ n kana mɔgɔ sama mun don an bɛ senankuya tulonkɛ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ a sera ma ko mɔgɔ an ka ni kuma sɛnɛ ma ne fɔlɔ de y'a wele k'a f'a ye ko ne ɲɛ b'i ka fɛn dɔ la réseaux sociaux la an k'a ko cogo cogo tout ça a wulila ka se ma donc o kun y'a ba de donc artiste bɛ mɔgɔ kun o tɛ se ka fɔ ka s'a dan ni presse bɛɛ selen yan bɛɛ bɛ ka mama tanu bɛɛ bɛ ka mama tanu kun dɔ de b'a la kun dɔ de mama mama a fɛn o fɛn nalen filɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an ma na mama kama an nana de ko wasolo parce que mama de bɛ ka wasolo représenter yan donc a fɛn o fɛn nana ne samba jalo kan de don ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen ala k'aw ɲuman segin so n'a sera so a ye kɛ kunnafoni jɛnsɛn k'a fɔ ko mama ka fɛn bɛ yen an ka na ka na barika don a la parce que mama ye min kɛ wasolo art la an b'a dɔn min o caman kɔni banna bi alihamudulilayi an t'a fɔ alihamudulilayi malheureusement mɔgɔ caman banna ramata jakite banna mɔgɔ caman banna masiriku banna mais an minnu bɛ yan mama y'an bonya mama bɛ wasolo dɔn a bɛ ka baara kɛ wasolo ye donc a ye tɛgɛrɛ sɛbɛ fɔ mama voilà an minnu bɛ yan halisa ala k'an mɛɛn yan parce que a fɔra ko wasolo yɛrɛ tununna jama ko wasolo tununna bɛɛ ko wasolo tununna mais nin fɛn sugu ninnu na kɛ c'est obligatoire parce que mɔgɔ b'a mɔgɔ b'a dɔn mama fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ b'a dɔn samba jalo fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ b'a dɔn yoro jalo bɛ yen baro filɛ nin ye mɔgɔ b'a dɔn baro fɛnɛ bɛ yen donc o bɛɛ kɔbɔw ye ja donc a ye dubabu sɛbɛ kɛ mama ye an kana an kana mama su fan club a minnu bɔlen faransi ka na a ni ce a ni baraji a m'a kɛ mama a y'a kɛ wasolo de a y'a kɛ wasolo artiste mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ nana wasolo artiste a ni ce a ni baraji an ka foli b'aw ka dɛ bɛɛ lajɛlen merci beaucoup

i album joli a bɔ kuma la naaninan a ka nɔgɔn a tɛ tali kɛ conférence kan kosɛbɛ nka a bɛ tali kɛ yɛrɛ i yɛrɛ ka ko kɛcogo kan nin waati laban ninnu kɔnɔ an bɛ réseaux ko de la sisan an bɛ artistes ye don o don sisan an t'i ye i tɛ bɔ i tɛ kuma mun de nana n'a ye concurrent de t'i la wa walima i kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ a kɔlɔlɔ de ma o ye ɲininkali laban ye n'i ma mun faamu i b'a fɔ i bɛ se i mana i mana mɔ mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ i bɛ mɔgɔkɔrɔba wale de kɛ donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ n kɔrɔw fɛ ni n filila kuma rɔ bɛɛ ye hakɛ to n kɔrɔw bɛ yan ɛɛ n'i ye n ɲininka ko artisiya kɔnɔna na n ye tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔ n ye degun jumɛn sɔrɔ san mugan nin kɔnɔna na baro bɔra sisan k'a f'i ye ne bɛ n ka album fɔlɔ daminɛ don min n y'a baara daminɛ 2000 yanni a ka se 2002 ma ne kun bɛ tɔgɔma n sen na kalabankoro ka na lafiyabugu terminus la tellement baara n'a kanu bɛ n na ni se t'i ye somɔgɔ tɛ bamakɔ yan mɔgɔ tɛ k'i senkɔrɔmadon Ari dun ka di e b'a fɛ ka lakodɔn ni fɛn t'i bolo dusukolo de b'i bila i ka se ka puse ka taa ɲɛfɛ donc ni seba t'i ye o gɛlɛyaba de hali sini an b'o an bɛ o taama la pour que an ka se ka se sɔrɔ ko ninnu ka se ka dankɛnɛmaya donc gɛlɛya caman bɛ ari kɔnɔna na Usumani mama y'o ye ɔ mɛ bi alihamdulilayi gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de ye gɛlɛya nin kɔfɛ n ye hɛrɛ caman fana ni sɔrɔ misiki la a ye n pɛrimete bi n ka se ka mɔgɔw dɔn n'i ye mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo ɔ ni tun ma alibɔmu fɔlɔ bɔ bi kun tɛ se kuwa donc o jaabi y'o ye n bɛ mali ni erɔpu de cɛ n bɛ yan n bɛ faransi n bɛ ɛsipaɲi n bɛ alimaɲi donc ni i ka eh, activitéw tɛ yan n b'a fɔ cogo di yan bamanankan n'i ka tagabolo man ca yan nɔ donc ne bɛ wele kɔfɛ caman fɔliw de la an ka maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔkan tuzuru mago de bɛ mama la mama ka taa mali yɛrɛ k'u ɲɛnafin bɔ mali ko la kuwa donc ne bɛ taa min kɛ jamana kɔfɛ n t'o kɛla yan donc mɔgɔ dɔw fɛ yɛrɛ mama yɛrɛ tɛ yan mɛ n bɛ yan awɔ
a diyara n ye kojugu baro bɔra sa k'a fɔ o ye bɛɛ n'i tagabolo de don hali waati min na tɔpu kun b'a tan ni fila la bamakɔ yan eh, tontonba ye tɛ y'a mɛn a kuma nin bɛ fɔ a ko ne tɛ tele ninnu fɛnw fɛ n bɛ tele fɛ n b'a fɛ ka n yɛrɛ yira n ka baara kɔnɔ mɛ waati dɔ la ni artisi ni chargéla kojugu waati dɔ la tele la bɔli tan tɛ sɔrɔ i bolo i b'a fɛ ka taga fɛn dɔ kɛ n'o ni tele tan bɛnna i b'a ye ne dun de bɛ fami kɔnɔ ni ne sigira ka sunɔgɔ ka ko caman diya n yɛrɛ ye n ka fami tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o de kosɔn rezo soso ka di n ye mɛ a man di n ye kuma bɛɛ ka n ka baaraw de bila bɔli kama bɔli kɛ kun i ka se ka baara ɲini k'a ɲɛ ɔ mɛ an bɛ don min na bi an bɛ k'an debrouiller dɔɔni dɔɔni bientôt u bɛna n ye réseaux sociaux kan mais pas trop mɔgɔ bɛɛ n'i ka fɛn n ka don a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni sinon o de y'a juguba ko mama i tununa i ka artisiya ye san mugan sɔrɔ pourquoi pas i t'a fêter n ko bon n y'a mɛn yanni ka don a da fɛ a gɛlɛyara dɔɔni mais mɔgɔ mana kɛ cogo cogo conseil de b'i la n ye n ka conseilw lamɛn donc an sɔrɔla k'a sigi sen kan ka pour que a ka se k'a dankɛnɛmaya bɛɛ k'a dɔn sisan mama ka artisiya a ye san mugan sɔrɔ san mugan tɛ tile mugan ye ko caman bɛ san mugan kɔnɔ san mugan nin kɔnɔ n ye diɲɛ hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ a ye n permettre n ye jamana ni jamanaw kɛ ka mali mali jamana caman kɛ farafinna jamana caman kɛ pourquoi pas n kanubagaw fana ni balolen don bɛɛ ma sa tumani kanubagaw balolen don donc an bɛna a yira u la 20 ans nin kɔnɔna na k'a daminɛ mama ka premier album ma ka na deuxième album na ka na troisième na génération 21 mɔgɔ caman bɛ yen bi olu tɛ mama yɛrɛ ka musique dɔn mais n'u nana u bɛna a dɔn k'a fɔ min ye nin da denmisɛnninw ka tolon ka mura a ye n dɛmɛ ni tɛgɛrɛ ye tolon kan ni muso nin dɔw da donc a bɛ mɔgɔw hakili caman jigin mama la muso min y'a da nin de don o ma sa tumani kɔnɛ dɔw fana b'o dɔn dɔw bɛ kanu ɲɔgɔn dɔn donc dɔw bɛ diyaɲɛba dɔn donc a bɛna minnu b'o lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔkan min y'a da o de ye nin ye toujours ka mama ka ɲɛnamaya ka a lasabati k'a dankɛnɛmaya o de kosɔn n ye nin organiser n kanubagaw ye mali kɔnɔ mali kɔkan ani tumani kanubagaw ani mali yɛrɛ kanu bon i bɛ kuma kosɛbɛ dɔɔni k'a mɛn donc artiste ka bɛn a ka di ne ye an bɛ don min na komi bi fadenya tɛ ne n'artiste cɛ parce que ne fa taara ka fɛn dɔ de to a kɔ ne ye tumani ye n ka sira taama n bɛ ka n ka sira ta donc n bɛna tumani ka se k'o laɲɛnamaya su fara tile kan o de ye ne ka hakilina ye bɛnbaliya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni n kɔrɔw bɛɛ ka di ɔ n'aw yɛrɛ jateminɛ afisi ninnu na aw bɛna jateminɛ k'a dɔn ko mama n'a kɔrɔw de ka di k'a dɔn ninnu bɛna kɛnɛ nin sɔrɔ ko wari t'u lase yan ɔ ni bɛn tɛ n'a ka sɔrɔ n'u man di n tun tɛ se ka se u si ma

Yo décidé ala bolo parce que ni i ye gɛlɛya kɛ dugu dugu la n'a diyara i la kana dugu abandonné i bɛ to yen c'est que i ka chance de bɛ yen donc nin yɔrɔ la n bɛ kalabankaw bɛɛ fo fɛn fɛn ye dɛmɛ ka se bi vendredi natɔ de don ko min bɛ yen dɔrɔn maliyɛnw ka na u bɛna a dɔn parce que yɛrɛ commentaire ba halisa mɔgɔ y'a fɔ cogo min t'i ka baara dɔn n'i bɛ se i b'a kɛ de mɔgɔw k'a ye k'a daminɛ album fɔlɔ la fo ka na se album naaninan na fɛn fɛn ye o album san n'i nana a bɛ kasɛti la cogo mama b'a jouer ten le neuf k'a yira maliyɛnw na ko toujours mama u ka mama kelen nin de don ani surprise baw ɛɛ n'i yɛrɛ ye jate bɔ n ka marɛni ninnu ni n ka parɛnw na mali kilitɛri ɛɛ kilitiri bɛɛ b'a kɔnɔ kɔnsɛri in yɛrɛ sigila lapɛ de kama réconciliation artiste caman b'a kɔnɔ komi jeliw artisiw b'a kɔnɔ komi kɔrɔbɔrɔw artisiw b'a kɔnɔ komi bamanan dɔnkilidalaw artisiw b'a kɔnɔ komi jamu kelen artisiw b'a kɔnɔ komi jatigi artisiw b'a kɔnɔ komi seko ni dɔnko sigilamɔgɔ o ye mali dɔnnikɛlaw donc a bɛɛ de bɛ a su nin maaw kɔnɔ ko ko dennin don u kana a mina ko dennin dɛ mali ko de don
bɛɛ de bɛ ne fɛ mama Mun de kama i ye maison des jeunes choisi ka na concert nin kɛ yan i ka vingt ans ne ka jama jama ye façon naani de ye jama fɔlɔfɔlɔ o ye mali fɛn kokɔrɔw de n'i ko mama tumani kɔnɛ yan'a ka se n ma ne fa de kun bɛ eh, mali cɛfarinw ka dɔnkili da n'o ye tumani kɔnɛ ye tumani kɔnɛ kun bɛ dɔnkili da minnu olu ye donsow de ye olu ye mali kɛlɛcɛ fɔlɔw de ye avant que sɔrɔsiya ka na eh, eh, donsoya de kun bɛ fan yanni mali sudan ka na donso donso de kun bɛ mali garde donc yan eh, olu bɛ se ka na yan problème tɛ ye filanan ye mun ye o ye eh, denmisɛnnin jama olu bɛ se ka kun yan i hakili bɛ jama jama la bɛɛ bɛ se ka na ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan si ma si déranger n'i ye jate bɔ yiri ninnu yɛrɛ ma mali danbe yɛrɛ ye yiri ye cɛya tɛ mɔgɔ tiɲɛ musoya tɛ ko fana ni tiɲɛ i fa ka danbe n'i y'a tabiya lajɛ i fa kun bɛ sira min kan hali n'a sɔrɔ i ye muso de ye i bɛ taama n'o siraw de ye pour que o siraw kana na ɲagansa o siraw bi tiɲɛ sanga ni waati bɛɛ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ vendredi natɔ mali dɔnnikɛla caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ nin kan seko ni dɔnko tɔgɔ la n'i ko seko i ko dɔnko n'i ko dɔnko i ko seko fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔna na i bɛ se mun na i b'o di donc hakilina min ye n bila ka n tɛ se ka yɛlɛma o ye n fa ka sira de ye n bɔra dɔ de la pour que ne fana denw ka na don nataw la k'a fɔ ah bon an mɔkɛ tun ye tumani de ye bon an fana ni n ba de tun b'an ba ka sira kan faut que an fana ka taama an ba ka sira kan fo ne ka sira nin de ye ni ne ma sira nin bɔ an ka yɔrɔ an ka laadalafɛn minnu bɛ so kɔnɔ o o siraw bɛ bin donc c'est pour cela n tɛ ɲinɛ sira kɔrɔ nin kɔ n bɛ sira ninnu kan dɔw bɛ ne ɲininka k'a fɔ a mama e bɛ nin finiw don i tɛ bazɛnw don i tɛ fɛnw don bazɛn bazɛn warintanya tɛ ne bɛ se k'a fɔ bazɛn yɛrɛ ye faantan fini de ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bɔgɔlan bɔgɔlan wari min bɛ bɔgɔlan na bi bɛɛ tɛ se i bɛ trois mètres san waa wɔɔrɔ

i ko ko bi mɔgɔw ko ne ye aw faamuya ee mama nin yɔrɔnin ne bɛ fɛ ka nin dɔn dɛ ee i ye faamuyali mun sɔrɔ an na fo an fana k'o dɔn de kɛ ou bien voilà donc o ɲininkali fila de bɛ n bolo k'i jaabi e bɛ ne lamɛn dɛ. ee ne b'i lamɛn dɛ mama Nin bɛɛ fɔra ne ma. ok jaabi fɔlɔ n b'o jaabi fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa teri jugu la ɛɛ tumani den ka ca nin kuma nin a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ hali ne yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ don min ne kumakanw bɛ yen c'est pour cela artiste man kan ka bɔ don bɛɛ artiste man kan ka kuma don bɛɛ artiste man kan ka yira don bɛɛ artiste ni mafa de ka kan artiste ni sabati de ka kan tumani den ka ca mais ala ma bɛɛ de kɛ ka a tiɲɛ bɔ sinon ne kɔrɔw bɛ yen n dɔgɔninw bɛ yen u bɛɛ furulen don u bɛɛ bɛ an ka village de la bɛɛ bɛ burusi kɔnɔ mais ala ye dusukolo min di ne ma maliyɛn ne fa bannen kura maliyɛnw yɛrɛ mɔgɔ caman ye question caman kɛ ko est-ce que den bɛ tumani bolo parce que tellement mɔgɔw bɛ n fa ka dɔnkiliw da foro yɛrɛ bɛ yen nɔ tigi tɛ foro la bon donc mɔgɔ caman kumana o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ mama n fana ni se tɛ n ye n tɛ mɔgɔ dɔn Bamakɔ yan bon dusukolo dun bɛ n kɔnɔ n b'a fɛ maliyɛn b'o min fɔ ka a ɲɛnamaya mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ dɔ fana bɛ tumani kɔ donc tumani tɔgɔ tɛ se ka tunun cogoya min na sinon ne kɔrɔw bɛ yen n kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ Abidjan Isuf Kone a bɛ ma mais ale bɛ an ka fɛnkɔrɔ ninnu sira kan dɔnni bulonda la parce que anw ka so art bɛ yen dɔnniya bɛ yen sira caman bɛ yen a tɛ se ka bila donc n kɔrɔmusow furulen don burusiw de la an ka villagew la bon ala ye ne kelen pe de fana ne resi famille na ni ne de bɛ se ka n fa kunkanko kuma fɔ bi ni ne fana bɛ se ka n yɛrɛ ka kunkanko kuma fɔ donc miirina de nana n bila o la filanan bon n ye mɔgɔw faamuya a bɛ b'o kɔnɔ parce que adamaden yɛlɛ mɔgɔ caman mɔgɔ ka ca kɛnɛ nin kan mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ɲa bɛ mama la défaut dɔ bɛ mama la u t'a fɔ mama ye u bɛ se ka ne wele k'a fɔ mama yɛrɛ sɔn ni fɛn dɔ de ye a man ɲi mais n'i ye mama wele k'a conseiller k'a fɔ a mama e bɛ ka nin min kɛ nin n y'a mɛn i bɛ ka nin kɛ a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn n'a ka sɔrɔ mama y'o de kɛ Eh, mankutujugu caman bɛ mama kɔ tɔgɔ jugu caman bɛ mama la kuma jugu caman bɛ fɔ mama kɔ ne ti mɔgɔ jaabi ala de bɛ bɛɛ jaabi wa ala de ye jugement kɛbaga ye sini ale de fana bɛ bɛɛ ka siratu tigɛ kan f'i ye n'i ye mɔgɔw jaabi kɛnɛ nin kan ya i b'i jɔyɔrɔ dɔgɔya sini lahara jɔ don ni maa minnu bɛ dayɔrɔ ɲini na i tɛ diya jɔyɔrɔba ɲini donc mɔgɔ caman bɛ yen a ma se n ka n da don olu la mais don mɔgɔ dɔw de bɛ na ko artiste ka d'u ye k'a fɔ a a mama tumani kɔnɛ ka di ne ye sa u b'a fɛ dɔrɔn ka don n'u donna sisan hali ni mama ma mun kɛ de fait k'a yera mama ka so a bɛ taa fɔ kɛnɛ ma ko aa ne yɛrɛ ni mama ye teri de ye non mama yɛrɛ de bɛ nin kɛ non mama yɛrɛ ni karisa cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais y'a sɔrɔ mama yɛrɛ tɛ karisa cɛ yɛrɛ dɔn o kuma bɛ taa fɔ n'o y'a sɔrɔ o muso taara bɛn artiste muso dɔ ma sa b'a fɔ ka mama yɛrɛ tɛ foyi la sa ni walicɛ kanu tɛ mais or que ni tiɲɛ bɛ olu fɛ ne man k'olu jaabi ni nkalon fana ni bɛ olu fɛ ne man k'u jaabi ne b'o o jaabi de to ala bolo c'est pour cela n y'a fɔ nin jugu le ne y'aw faamu tamayo jugu le mama n'u faamuya i ka ɲɛtaa man di mɔgɔ min ye cɛ n'i ka ɲɛtaa man di mɔgɔ min ye o tɛna ɲuman fɔ i ka ɲɛtaga ka di min ye o de bɛ ɲuman fɔ i kɔfɛ mais a man di maa min ye hali n'i ka ɲi o ye juguman bɛ walicɛ kanu kɛ nin bɛɛ fɔra ne ma u y'a da ne la

donc a ye ne kɔnɔma tɔ quoi an bɛ bɛɛ fo donc ne bɛ taa ni ta ye an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ nana ka na suteni bi fɛn ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ fɛn kana mɔgɔ taatɔ sɔrɔ ɛɛ fugacɛ solo ne yɛrɛ karamɔgɔ n bɛ foli k'i ye kosɛbɛ wasolon tɔgɔ la wasolon perezidanba vraiment mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ cɛ eh, bi ɲɔgɔn don a tɛ se ka bɔ ka na i i remercie surtout ka na kuma donc a ye tɛgɛrɛ fɔ solo ye ne n'ale de jɛra ne ka kaniɲɔgɔn baara walayi solomani de y'a baara kɛ min ye succès sɔrɔ ni marakaw ni u tɛ sunɔgɔ ni dɔnkili min tɛ i y'a ye donc walayi solomani de y'a baara kɛ donc an tɛ foli an bɛ foli lase bɛɛ de ma ɛɛ alasani i n'i ka jama cɛrinɔ abilayi so idiya kulubali bɛɛ n'a ka jama yafa n ma adama n bɛ bɛɛ remercie vraiment bɛɛ ni ce awɔ fulaw fulaw